Ok, bhuel an méid atá le rá agam, tosaíonn sé le mise ag gabháil bhur leithscéil, i dtús báire, as an pháipéar sin a thug mé amach daoibh mar a tchí sibh tá sé as Béarla. An fáth go bhfuil sé mar sin ná gurb é sin an dóigh inar thug muid é don Ard Comhairle den pháirtí. Um, ag an bhomaite tá gnó iomlán an Ard Comhairle uh, déanta trí mheán an Bhéarla so ní raibh ré againn. Ag uh, Amach anseo, tá muid cinnte de go mbeidh achan rud ag teacht ón Roinn, ar a laghad dátheangach, go dtí go mbeidh an Ard-Chomhairle ábalta a cuid gnó iomlán a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Ach an rud fa dtaobh den mholadh seo, tig sé ó, tharla sé mar gheall ar cúpla rud. Mar is eol daoibh, agus luaigh Gerry é, an ráiteas a tháinig ó na hÓglaigh anuraidh, bhí éifeacht ollmhór leis sin agus bhí daoine rud beag níos saoire ná a bhí go dtí sin. Ní raibh an oiread sin oibre le déanamh acu is a bhí roimhe agus rinne siad amach gurbh é an obair gur mhaith leofa siúd a dhéanamh ná rud inteacht a dhéanamh fán Ghaeilge. Agus so tháinig cúpla acu chugamsa agus sin fáth amháin gur tharla sé. Fáth eile, Bhí eispéireas na mBascach le feiceáil. Thuig muid go ndeachaigh na Bascaigh amach, sílim nócha a dó, ghlac siad cinneadh an páirtí s'acu a athrú ó páirtí a labhair Spáinnis, a rinne a cuid oibre trí mheán Spáinnise, ach a bhí báúil don Bhascais, rinne siad amach go mbeidís amach ansin ag déanamh achan rud trí mheán na Bascaise, go raibh siad chun ruaig a chur leis an Spáinnis, agus rinne siad é taobh istigh de ocht mbliana. So bhí an eispéireas sin ann, an dea-shampla sin. Agus rud amháin eile, thuig cuid daoine, le muintir s'againne, mé féin, abair, agus dream eile, go háirithe ón Tuaisceart ar chomhaois s'agamsa, an fáth go ndeachaigh muid isteach ins na hÓglaigh. Bhí sé simplí domhsa nuair a bhí mise óg, bhí na Sasanaigh ar na sráideanna, bhí na péas ag cur stad linn, Bhí, bhí, ní thiocfadh leat dul amach as a teach ná go raibh siad ag cur isteach ar, ar phobal an Tuaiscirt. So, eh, bhí na dílseoirí, eh, is as an Trá Ghearr mé, eh, de dhúchas agus eh, bhí, bhí na dílseoirí ag cur isteach orainn, bhíodh na dílseoirí ag cur isteach orainn, ag iarraidh ceantar s'againne a chur trí thine, stuff mar sin. So, ní raibh an dara rogha agam ach a bheith páirteach ins na hÓglaigh, sin an dóigh a n-amharcaimse air. Tá rudaí athruithe anois. Anois, caithfidh daoine cinneadh a dhéanamh a bheith ina Phoblachtánach. Sin é, caithfidh siadsan, cad chuige ar mhaith leat a bheith i do Phoblachtánach, so caithfidh an pholaitíocht a bheith, i bhfad níos tábhachtaí agus caithfidh an sórt polaitíocht cheart a bheith againne más maith linn athrú a thabhairt do na daoine ins an tír seo sa dóigh nach mbeidh na rudaí ceannann céanna is a bhí ag titim amach le blianta anuas nuair a chéad chuaigh mé isteach ins na cásanna bhí Cuid seanfhondúirí ann. Now, bhí siad go han-mhaith ó thaobh Óglaigh na hÉireann de, but uh, bhí, caithfidh mé rá go raibh a gcuid polaitíocht rud beag uh, suspect. Cos an, an, an dearcadh a bhí acu ná go rachadh muidne amach, troidfidh muid an cogadh, cuirfidh muid ruaig ar na Sasanaigh ón tír, agus ansin Rachaidh muid ar ais ar ár gcuid oibre mar fir lánaí nó cibé obair agus go raibh muid sásta ag an phointe sin ligint do na polaiteoirí dul ar aghaidh leis an pholaitíocht. Ní thig leis a bheith mar sin. D'fhulaing muidne barraíocht agus as an fhulaingt a tháinig muid fríd. D'fhorbairt muid ár gcuid polaitíochta féin, agus tá an pholaitíocht sin níos tábhachtaí anois, gan na Sasanaigh a bheith ar na sráideanna. So, caithfidh muidinne cinntiú go mbíonn an Ghaeilge lárnach in san idéolaíocht atá ag Poblachtánaigh amach anseo. So, sin fáth eile. mar a dúirt mé, go raibh, gur mhothaigh mise féin go raibh an deis againn um, dul i bhfeidhm ar dhaoine. Tá fhios agaibh, tá, tá an toghchánaíocht iontach tábhachtach in san uh, streachailt seo. Ní féidir leat uh, cumhacht a bhaint amach gan an, an, an cumhacht uh, gan na toghcháin a bhaint. So, caithfidh muid páirtí atá iontach maith ag toghchánaíocht a thógáil, ach caithfidh sé a bheith níos leithne ná sin freisin. So, cibé ar bith, rinne muid amach gur mhaith linn go mbeadh an idéolaíocht ceart ag an pháirtí agus go mbeadh an Ghaeilge lárnach insan idéolaíocht sin. Agus mhothaigh muid freisin gur chóir go mbeadh Roinn an Chultúir, rud beag níos radacaí ná a bhí le tamalt, agus shíl muid gur chóir go mbeadh sé, go mbeadh cuid den obair s'againne ag déileáil le feachtasaíocht. Now, ó thaobh feachtasaíocht, tá go leor, deiseanna ann ins an deisceart agus ins an tuaisceart. Ins an deisceart tá na ciorruithe ins an ghaeloideachas ag dul ar aghaidh. Tá fhios agaibh an ráiteas a rinne Fine Gael ansin ar na mallaibh an Ghaeilge a chur in áit na leathphingine ins an chóras oideachais thíos tíre. Agus. Ba chóir go mbeimis ábalta rud inteacht a eagrú thart air sin. Ba chóir mbeimis ábalta rud inteacht a eagrú thart ar feachtasaíocht ó thaobh gaeloideachais de. An dóigh a amharcaimse air, ba chóir go mbeadh gaeloideachas ar fáil Do dhuine ar bith gur mhaith leo é, ón cliabhán go dtí an uaigh, sin, sin an rud atá ar fáil trí mheán an Bhéarla, ba chóir go mbeadh sé ar fáil trí mheán an Ghaeilge. Agus ansin, ceann de na príomhrudaí atá againn ins an Tuaisceart ná an Acht Teanga. Now beidh díospóireacht níos leithne againn anocht fán Acht Teanga. Tá, Marcas chun labhairt linn, Bairbre agus Doiminic Ó Brolcháin ón SDLP. Bhí Dáithí Mac Cárthaigh le teacht ach tá cuma ar an scéal nach mbeidh duine ar bith ón Chonradh i mBaile Átha Cliath ann. Ach cibé ar bith, an rud fán Acht Teanga ins an Tuaisceart, ag an bhomaite tá rialtas, Londain i réim anseo agus tá Acht Teanga ag lucht an Bhreatain Bheag, tá sé ag an dream thall ins an Albain le Gàidhlig agus níl siad sásta Acht Teanga a thabhairt dúinn. lucht na Gaeilge ins an Tuaisceart agus like níl muid sásta le sin so síleann muid go mbeidh muid ábalta feachtas a thógáil thart ar sin agus tá mí Mheán an Fhómhair roghnaithe againn tá a lán stuff le déanamh againn thart thart ar sin.